Maliɲɛnw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ aw bɛɛ ye an n'a balimakɛ an n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alias Gandhi Malien i n'a fɔ an tun y'a fɔ aw ye cogo min na an ni professeur Clement Danbele tun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ depuis 18 heures mais bamananw ka kuma de don ko balalen bɛ ko sudalen sa an b'o hakɛto ɲini ka aw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sani an ka don kuma kɔnɔna la k'a fɔ aw bɛɛ ye aw b'a ka émission mandi kɔnɔ émission min n'an b'a wele espace de vérité espace de vérité an bɛ jamana kodɔnnabaw wele minnu na faamuyalen don kosɛbɛ an n'u ka sigi ka baro kɛ tiɲɛ kɔnɔla yɛrɛ yɛrɛ la i n'a fɔ émission yɛrɛ tɔgɔ b'a fɔ cogo min na espace de vérité bi an ni professeur Clément Danbele de bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra ko professeur Clément a dogolen tɛ mɔgɔ si la maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn mais bamananw ka kuma de don mɛn dan ye mɛn tigila ye professeur Clément bonsoir somɔgɔw bɛ yen folikan jumɛn de b'i bolo ka lase an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan merci beaucoup alhamdulilayi an bɛ maliyɛn bɛɛ fo mali kɔnɔ ani mali kɔ kan cɛ fara muso kan ka foli bila i yɛrɛ ma ka fɔ i Sidibe i bɛ cɛsiri min na jamana ko la ala ka si ni kɛnɛya d'i ma amiina ka foli bila chaîne fɛn o fɛn bɛ yan foli bila u bɛɛ lajɛlen ma ka segin ka dugawu fila kɛ mali ye yarabi ala ka jamana in basigi n'ala b'a basigi ala k'a basigi ni tiɲɛ ye sabula tiɲɛ de bɛ laban a filanan ala ka mali kisi faama ma faama minnu ni u t'a dɔn k'u sigi kun ye maliyɛnw ye yarabi ala k'an kisi olu tɔɔrɔ ala ka tiɲɛ dɛmɛ merci beaucoup professeur Clément n'a fɔra professeur Clément mɔgɔ caman b'i tɔgɔ mɛn mais n'a fɔra ko professeur Clément Clément yɛrɛ jɔn ye dakurunya fila la e bɛ se k'a fɔ Clément yɛrɛ jɔn ye pour que mɔgɔw ka se k'i dɔn bɔn dakuruya fila la kilema ye bɔngɔni ka den ye minyanka don o ye dakuruya fila ye d'accord merci beaucoup professeur kilema an y'a jateminɛ i ni dɔw i tun bɛ jɛkulu dɔ la n'an b'a jɛkulu wele k'a fɔ m5 rfp mhm. a jɛkulu tun ka laɲini ye k'a fɔ ibrim bɔkari keyita ka fanga bila mhm. ibrim bɔkari keyita a ye fanga bila mais ka se wagati jan ma an t'i kumakan mɛn jɛkulu in na tuguni an t'a dɔn yala i bɛ jɛkulu in na wa i t'a la i tɛ jɛkulu in na mun de la i tɛ jɛkulu in na bi bɔn ne tɛ se ka bɔ jɛkulu la m5 na parce que eh, a fɔlɔ o ye i tɛ se ka dutigi gɛn a ka du kɔnɔ ni sigibaga bɛ m5 la mɔgɔ fila fɔlɔ bɛ mɔgɔ saba fɔlɔ min y'a sigi ne kilema b'o la o dɔrɔn kosɔn ne tɛ se ka bɔ a la ne tɛ se ka bɔ a la sabu i tɛ se ka ba bɔ a ba tɔgɔ b'a bolo la a filanan m5 ye bɛɛ de ye n'i bɔra m5 na dɔrɔn i bɔra maliyɛnya la parce que m5 sigi kun de ye ko maliyɛnw ka lafiya maliyɛnw bɛ min ɲini n'o ye tiɲɛ ani sabati ani ɲɔgɔn bɛn ani jamana in ka se ka yiriwa bɛɛ k'i ka hakɛ sɔrɔ a kɔnɔ m5 sigi kun dɔrɔn de a ma sigi ko mɔgɔ bɛ kɛ minisiri a ma sigi ko mɔgɔ bɛ kɛ perezidan ye a ma sigi ko mɔgɔ bɛ kɛ tɔgɔtigiya la a sigira dɔrɔn ko maliyɛnw ka fɛn kɛ gandi n bɛ kuma dɔ f'i ye bi kuma min na an bɛ m5 tan ni fila la don la ne ni e bɛnna a don ne bɛ mɔbili kɔnɔ ne k'i ma ko dɔgɔ n'i bɔtɔ ye min ko ko a ko gazi ci bɛ sen na ko ne bolitɔ filɛ ka taa mamudu diko ka yɔrɔ la i kunsigi bilennenba kun i wɔsilenba don moto kan a y'a sɔrɔ ne sigilen bɛ mɔbili de kɔnɔ je pense que ni mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ m5 na e y'a kɛ ka tɛmɛ caman kan anw kɛra kumakɛlaw ye ne ma deli ka comité stratégique mɔgɔ si ye ne yɛrɛ b'o la k'an kunsigi bilennenba k'an ka babini tigɛlen don an kɛlen bɛ k'o don an pɔsi kɔnɔ gazi kɛlen bɛ k'an ɲɛ bilen an bɛ boli la ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ la comité stratégique mɔgɔ si ma kɛ a tɛ a tɛ a bɛ gandi ko ne ni e bɛnna e bɛ k'o kɛ o kɔfɛ ne ni e bɛnna ba kɔ a don u bɛ ka sira tigɛ u ye sira tigɛ anw bɛ ka taa ka fɔ k'an bɛ taa afirikabu la ne ni kaw jimi anw ka taa kuma afirikabu la don ne ni e bɛnna ne ko n ko dɔgɔ n ko ça va i ko ko ça va ɛ n'o ka jumɛn bɛ i ko ko a ko an bɛ ka barikadi da ko ka pinɛ jeni ne ko journaliste fana ye pinɛ jeni ne ko ko a ko komi a ko sera yɔrɔ min na ko journaliste ya t'a la bilen k'a kɛra maliko ye e ye comité stratégique mɔgɔ joli pinɛ jeni na a tɛ yan mɔgɔ kelen tɛ yan ko min ye pinɛ jeni bon ne ye m5 ye dɔ b'a kuma fɔ dɔ b'a fɛ mais maliyɛnw de ta ye m5 ye minnu y'a kɛlɛ kɛ minnu sara minnu banana n'i bɛ fɛn di m5 ko la nafa la i b'a d'olu de ma i b'a d'olu de ma ani denmisɛn minnu y'a kɛlɛ kɛ ni gabakuru bon nana a bɛ fɔ denmisɛnw ni gazi ci ko nana denmisɛnw ni pinɛ jeni ko nana denmisɛn eh, denmisɛnw eh, désobéissance civile ne yɛrɛ y'a lana e b'a kalama denmisɛnninw y'a kɛ denmisɛnninw y'a suit depuis 91 bɔra la mhm. mɔgɔ fɔlɔ min y'a désobéissance civile lana mali kɔnɔ o ye ne ye ne yɛrɛ minɛna ka taa sababuya la siga t'a la siga t'a la an bɛ bɔra kala don fɔlɔ min na n b'a désobéissance civile ko fɔ n y'a f'i ye de mhm. ne y'i wele n ko bon n bɛna désobéissance civile déclencher mali kɔnɔ mhm. bɛɛ k'i ban fɛn bɛɛ ma hali baara kana kɛ o ma kɛ wa mais est ce que désobéissance civile voilà est ce que ne de kelen bɔra k'a kɛ wa maliyɛn bɛɛ de ma bɔ k'a kɛ wa bon m5 de fɔlen f'i ye m5 ye maliyɛn bɛɛ de ye donc ne tɛ se ka bɔ M5 na parce que ni n bɔra a la n bɛ bɔ malienya la mais M5 sigikun tɛ poste ko ye a sigikun tɛ fanga ko ye mɔgɔ tɛ se ka kanpaɲi kɛ ni M5 ye pati politiki ta tɛ parce que association ta tɛ parce que an bɛɛ tun b'a kɔnɔ dɔw bɛ politiki la dɔw tɛ politiki la bɛɛ de tun b'a kɔnɔ sɛnɛkɛla min yɛrɛ b'an ka foro kɔnɔ a ye M5 dɔ ye gadonmuso min n'a tun b'a ka gabuguda la ale ma se ka taa mais n'a ŋaniya tun ye fanga jugu ka bɔ an da la bɛɛ ka lafiya ale fana ye M5 mɔgɔ dɔ ye M5 tɛ kuma ye M5 ye jogo de ye kɛlɛ min don o ye jamana jɔcogo ye d'accord Clément an b'o yɔrɔ la halisa an bɛ to M5 ko la kosɛbɛ kosɛbɛ n'i y'a ta k'a jateminɛ min tun ye aw ka autorité morale Imam Mahmoud Dicko hmm. i n'a fɔ aw yɛrɛ tun b'a wele cogo min na ko le très respecté l'éclairé an y'a jateminɛ M5 kɛlɛ kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga binnen aw ka comité stratégique mɔgɔ caman bɛ a bɛɛ tɛ mais mɔgɔ caman bɛ yen k'a fɔ min bɛ k'a fɔ ko imam Mahmoud Dicko k'a ye aw trahi k'a ye aw janfa mais ne ma e da ye o kuma ninnu na yala e fana ka hakilina ye janfa autorité morale yala a ye aw janfa wa bɔn komi an ni Mahmoud Dicko ma bɛn fɛn kan ma bɛn fɛn kan ayi an ma bɛn fɛn kan dɛ u taara a nɔfɛ k'u b'a fɛ ka autorité morale bɔn u m'a fɔ ko Mahmoud Dicko i b'a kɛ tan i b'a kɛ tan ne kɔni t'o kalama b'a dɔn ko ne ye minyanka de ye n'an bɛnna min kan ne bɛ dan yen n'an ma bɛn min kan ne t'o fɔ bɔn Mahmoud Dicko y'an trahi o y'a ye n'an ni Mahmoud Dicko kun bɛnna fɛn dɔ kan fɛn dɔ kan ne kɔni t'a kalama k'an n'a bɛnna min kan bɔn donc k'a fɔ k'a y'i trahi i n'a ma bɛn fɛn min kan i b'a fɔ k'i muso y'i janfa parce que furu siritɔ de a fɔra ko aw kana ɲɔgɔn janfa n'a a taara yɔrɔ wɛrɛ i b'a fɔ a y'i janfa i b'a fɔ ko i cɛ y'i janfa i b'a sɔrɔ furu siritɔ de mais an ni Mahmoud Dicko faratɔ ɲɔgɔn kan ne kɔni ma bɔ a kalama dɛ mm. ko an ye Mahmoud Dicko sigi k'a fɔ Mahmoud Dicko i sigitɔ filɛ an kunna kana wari minɛ kana sanu minɛ ka i ka mɔgɔ kana taa gouvernement na ni IBK binna mm. i kana kɛ tan i kana kɛ tan o ma fɔ mm-hmm. o ma fɔ bɔn a ma fɔ fana ko Mahmoud Dicko Dicko bɛ taa Dicko tɛ taa k'an ka kɛ tan o fana ma kɛ bɔn o bɛ ko min na n'i ko k'a y'i janfa fo n'a sɔrɔ a y'i janfa n'i kɔnɔ ko ye Mahmoud Dicko ma foyi kɛ min balala ne Clément na parce que ne kɔni ma bɛn foyi kan wa ne t'a dɔn M5 na k'a ni mɔgɔ bɛnna fɛn min kan yɔrɔ la to ma kuma mɛn Clément mais n bɛ kuma dɔ f'i ye n'an kun bɛnna ko dɔ kan mhm. ka Mahmoud Dicko sigi o mhm. Mahmoud Dicko k'a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan mhm. k'a m'a bɔ ten bilahi i ye cɛ o cɛ ka kuma M5 na a si kun tɛ kuma ne ɲɛ sabu n'a bɔra ala la ne ma foyi dɔn ko ne bɛ siran min ɲɛ ne t'o dɔn ne yɛrɛ tɛ le sentiment de peur ne t'a dɔn yɛrɛ mɛ komi bɛnbakɛ hɔrɔnya kɔni ye hɔrɔnya ye nin t'a la ko kuma yɛrɛ ne t'a fɔ l'éclairé parce que Mamu Diko ma ne kalan a ka kalanden tɛ ne ye mɛ ne b'a bonya munna parce que an ma bɛn fɛn dɔ kan k'a k'o kɛ a kan'o kɛ bon minnu b'a la k'a y'u janfa bon ni preuve dɔ b'u bolo k'a y'u janfa u ka na ni bɛnkan ye bɛnkan min kɛra ko a bɔr'o kɔfɛ bɛnkan kɔni ma kɛ ne tɛ bɛnkan ko kalama donc moi je ne peux pas dire Mamu Diko a trahi mm. parce qu'il y avait pas d'accord préalable on a on a été le chercher an taar'a ɲini a ka so mm-hmm. Mamu Diko ma taa fɔ k'an k'a kɛ an k'a kɛ yɛrɛ mm-hmm. a ma fɔ an k'a kɛ ye mm-hmm. c'est dire que ko in ye yɛlɛko de ye quoi yɛlɛko voilà yɛlɛko don a yɛlɛko tuma la ne bɛ déclaration dɔ ye ne bɛ yɛlɛ n ka so kɔnɔ Mamu Diko ma taa mɔgɔ nɔfɛ k'a fɔ ko a ye n ta ka n sigi ne ko n ka na Ayidara Bankoni Ayidara fɛ yen o don fana ala n ko ala ko ye tiɲɛ e kun bɛ yen n ko dɔw kun na ne bugɔ a kɛra dɔw ye mankanba ci CMAS la a kɛra a kɛra ka mankanba ci ko pourquoi professeur Clément i b'a fɔ k'an ka taa Ayidara Bankoni Ayidara fɛ yen ko Ayidara fana ka fara an kan ko walasa ka kɛlɛ kɛ ko kuma ko ko Mamu Diko b'an bɔ ko Ayidara kun man ka na ko n'o nana k'o bɛna mun de kɛ a donna ta bɔra ta kuma caman caman ko n'i y'a ye ne b'o fɔ ko parce que k'a kɛra ko ka di ne ye de ko komi an bɛɛ Bankonika u m'o fɔ ne ma wa fo dɔw fo dɔw bɛ wuli k'u ka kuloba cɛ M5 RFP n'est pas d'accord cɛkɔrɔba dɔw politicien dɔw y'o kɛ a kɛra a kɛra a kɛra ɔ n'olu nana n'u jɔ olu de ko Mamu Diko ka to yen ko Ayidara kana wele ko mɔgɔ si kana wele ko Mamu Diko seul suffit mais Mamu Diko seul suffira mais jusqu'à présent Mamu Diko seul suffit wala ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ u ka Mamu Diko to yen u ka jigi u yɛrɛ la cogo di u ka jigi u yɛrɛ la i ka jigi i binyɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i tɛ jigi o la mɛ i ka jigi i talonyɔrɔ la i ye soulier nunjan min don yɛrɛ ka baga gabakuru an tɛ gabakuru dalama nana i ye soulier nunjan min don i tɛ jigi o la ne de ye soulier nunjan don ka t'i bala gabakuru la n'o tɛ gabakuru b'a nɔ na

i bɛ moralité t'anw na jamanadenw tigɛra an na jamanadenw ka sira tɛ anw na an nana e ka bila ɲɛ paseke danaya dɔɔni bɛ sɔrɔ e la e b'a fɔ ko o ye mun ye k'o bɛ bali la bilen mamu de taara se mamu mɔgɔ olu de taara se Mamu Diko ma siga t'a la yɔrɔ kuma ye siga t'a la donc yanni ka jigi i talonyɔrɔ la i binyɔrɔ la i bɛ jigi talonyɔrɔ la mɛ yanni ka jigi talonyɔrɔ la ko gabakuru i talonna gabakuru la i ye soulier nunjan min don ka n'i talon a la i tɛ jigi i ka soulier la Mamu Diko ma fɛn kɛ minnu taar'a wele ka na u yɛrɛ wele ka jigi u yɛrɛ la kuma an y'a ye e tun ye mɔgɔ cɛsirilenba ye M5 kɛlɛ waati kosɛbɛ kosɛbɛ mɛ an y'a jateminɛ a bɛ waati dama bɔ M5 ye à peu près u ye manifestation dɔw kɛ manifestation fila ɲɔgɔnna an tɛ ka e ye tuguni mun na e taara ye M5 ka manifestation na sisan bɔn eh, a kuma man nɔgɔn mhm. parce que komi ne bɛ logique wɛrɛ kɔnɔ bi mɛ wulu welelen bɔ ka di mhm. ni dɔw y'u ka réunion kɛ ka textoniw ci ɲɔgɔn ma mhm. ko a ye na an ka ɲɔgɔn ye n'u nana ka ɲɔgɔn ye n'u m'i wele t'u to yen k'i sigi k'u filɛ mɛ ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ parce que ne bolo M5 tɛ meeting ye o

M5 c'est pas le palais palais ko in nana kɔsa in na de ɛ dɔgɔ n'i ye sama ye ɲinɛwo la aa o ko dɔ kɔni n'a fasa siga t'a la n'o tɛ a taayɔrɔ tɛ ɲinɛwo ye sama tɛ taa ɲinɛwo la siga t'a la mais jɔyɔrɔba de bɛ M5 na n bɛ min fɔ bi faamaw ye u ka M5 lamɛn u ka M5 lamɛn M5 min kɔni bɛ ka kuma M5 politique moi j'appelle ça M5 politique parce que M5 c'est le peuple maintenant c'est M5 politique qui parle M5 politique min bɛ kuma na u k'u lamɛn ne yɛrɛ b'o ɲini u fɛ o de da ka d'u la faut jamais minimiser personne. Uh -huh. Le Mali n'a pas besoin de ça. Uh -huh. Minnu bɛ ka taa kuma an n'a sɔrɔ u tɛ ka dɔw wele u bɛ k'a kɛ yɛrɛdamani ko ye parti politique dɔw mɔgɔ de ka ca n'a bɛɛ ye. o y'an b'olu dɔn. olu de ka ca donc olu de b'a a a mankan ci la mais il faut quand même les écouter il faut les respecter parce que ce sont des leaders et ce sont des Maliens il faut les écouter ça serait bien pour le Mali le Mali a besoin de tout le monde aujourd'hui. D'accord. dɔw minnu bɛ ka M5 ko kɛ posi kɔnɔ fɛn ani an yɛrɛ damani ko de an ka tɛmɛnɛna ye n'u y'a dɔn don min na k'an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan bilahi ɲɛ kala la i b'a dɔn o don ko M5 ye fɛn wɛrɛ siga t'a la siga t'a la n'an bɔra don o don ka weleli kɛ k'an taa boulevard sanfɛ o don i bɛ da a la ko M5 tɛ palais kɔnɔ dɛ palais palais la culture tɛ se ka M5 mɔgɔw kunbɛn ɔ mɛ komi jusqu'à présent a kɛlen don position a kɛlen don mɔgɔ damadɔ ko ye an mɔgɔ damadɔ bɛ an ka kuma fɔ n'o tɛ ne t'a dɔn yɛrɛ ko sotaramanin bɛ ta ka M5 mɔgɔ k'a kɔnɔ ka taa M5 mitin kɛyɔrɔ la bilahi ne tile ma se k'o dɔn o ka bon ne hakili ma parce que M5 yɛrɛ i tɛ se ka sotaramanin ta ka mɔgɔ ta i bɛ i bɛ i bɛ mɔgɔ wele n'u yɛrɛ siga t'a la siga t'a la ne ka militan dɔw bɔra kucala ani moti ka na boulevard de l'indépendance sanfɛ n b'a kalama n yɛrɛ ye pankati y'a caman bolo ne ka mɔgɔ dɔw bɔra kita mhm. ka na à 160 km de kita ka se kita ka tila ka mobili ta ka bɔ kita ka na bamakɔ boulevard sanfɛ ka n'u ka pankariti kɔrɔta ko an nana wele min bilal'an ma ka na siga foyi ne ma dɔrɔmɛ d'u ma n'i ye sotaramanin tatɔ ye ka taa yɔrɔ dɔ fa bi sigi ko ko tɛ ka taa n'u ye an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali ko la tiɲɛ na don o don boulevard ka dɔgɔ an na ɔ mɛ n'u y'a kɛ ko an an yɛrɛ dama ko an fɛnw de sogo ka kɛ an bɛ bɛɛ bɛɛ lajɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ mais n'o tɛ M5 tɛ se ka taa palais la o M5 ye sama de a tɛ se ka taa ɲɛnako la Clément ni an bɔra o yɔrɔ la an y'a jateminɛ organe transitoire bɛɛ lajɛlen sigira e Clément i t'a la yala i ma wele de wa sɔn a ma ji yɛrɛ de ka dɔn bon minnu tulo bɛ kuma na u b'a dɔn n welela n tɛ don gindo dɔ kɔnɔ n tɛ ne welela ne welela a jɔyɔrɔba yɛrɛ la a jɔyɔrɔba ne welela yen mais i tɛ se ka kɛ arbitre ka tila ka kɛ joueur a tɛ se ka kɛ nɔ fila tɛ se ka kɛ an ma IBK kɛlɛ ala ye n seere ye ne kɔni bɛ n ta fɔ ne tɛ tɔ dɔn mais n b'a dɔn ne ɲɔgɔnna dɔ yɔrɔ b'a la dɛ o caman yɛrɛ an ma IBK kɛlɛ ko ni IBK binna k'an de bɛ sigi o ye k'aw de bɛ na IBK pilasi la n'o ma kɛ gandi le 5 juin e ye question dɔ posé ne kun ne jigintɔ ka bɔ tribune na i ko kuma procès ni IBK binna o de bɛ fanga kɛ ni mun de fiya don i y'a fɔ k'a fɔ aw ka kɛlɛ tɛ pilasi ko kɛlɛ mali ko don e bɛ se ka taa n'o pilasi la cogo di anw ye minyankaw de an t'a fɔ ka yɛlɛma e bɛ se ka taa n'o pilasi la cogo di mais je peux pas rentrer dans la transition pour la simple raison le 5 juin ne ko micro la malienw ma o y'a kun y'an bɔko fɔlɔ ye o y'a sɔrɔ jama ma caya tan dɛ o y'a sɔrɔ a ma kɛ tan ne ko malienw ma discours la n ko an bɛ ka bɔ de ka IBK bin kun wɛrɛ foyi t'a la sabu IBK tɛ se ka mali mara an m'a fɔ malien ni IBK bin an bɛ sigi an m'a fɔ malien a ye IBK bin a ka Clément sigi a ye IBK bin a ka Mahmoud Dicko sigi ou bien ka Mountaga Tall sigi o y'a sɔrɔ Mountaga ninnu ma na fɔlɔ madame Sy Kadiatou Sow Modibo Sidibé nin fɔ olu si ma na fɔlɔ o y'a sɔrɔ Mahmoud Dicko Issa Kaou Djim Clément Cheick Oumar Sissoko EMK mɔgɔw mɛ o y'a sɔrɔ tɔ ninnu ma na fɔlɔ a don an bɔra an mɔgɔ saba de an mɔgɔ naani kuma na Kaou Djim kumana Cheick Oumar Sissoko kumana ne kumana Mahmoud Dicko kumana an mɔgɔ naani mais a don e y'an mɔgɔ naani dɔ ye k'a fɔ mikoro la ko malien ni IBK bin an bɛ sigi wa an m'o fɔ mɔgɔ si ye fo ka taa IBK bin est-ce que i y'an dɔ ye k'a fɔ ko an bɛ fɛ ka kɛ nin ye ni IBK bin an bɛ sigi ta wa an m'a fɔ mɔgɔ si ye an m'a fɔ mɔgɔ si o Clément yɔrɔ donc ne Clément ta y'a la CV bilala ka taa ko recrutement bɛ ka kɛ ko recrutement wa Clément ah recrutement o si ne bɛ CV dɔn min na kɔni ni i tilala i ka diplôme sɔrɔ i bɛ CV ɲuman dɔ dilan n'i ye poste n'i y'a mɛn ko baarayɔrɔ bɛ fɛ ka tali kɛ i b'i ka CV bila ka taa a tɛ kɛ ten wa a bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan ɔ CV bilala ka taa ko recrutement bɛ sen na ko premier ministre e e ne ka CV y'a la Clément i ko o yɔrɔ b'a to an b'i ɲininka parce que M5 kɛlɛ wagati la u tun bɔra ni i yɛrɛ ka audio dɔ ye ko audio min kɔnɔna la k'i b'a fɛ k'a fɔ k'i bɛ k'a fɔ ko ni IBK gɛnna k'e bɛ kɛ premier ministre plein pouvoir ye Musa Jawara ka baara don Musa Jawara Musa Jawara ni sécurité d'État mɔgɔw ka baara don n ye plainte déposée commune 1 tribunal la auprès du procureur de la commune 1 n ye plainte déposée halisa n bɛ k'a jaabi kɔnɔ

a voix in kɔnɔ e ko ni n kɛra premier ministre ye ko n bɛ IBK n'a den bɛɛ don kaso la non ko n bɛ IBK somɔgɔ bɛɛ don kaso la a yɛrɛ sigilen ɲɛna je pense que o don o tun ka diya maliyɛn bɛɛ ye. non non a kumakan diyara an bɛɛ ye fana. o Clément o fɔ mais Gandhi komi ne tɛ nkalon tigɛ parce que n'u nana o fɔ sisan ni preuve nana sɔrɔ ko ne kan tɛ k'u ye ne piéger de k'a kɛ i n'a fɔ ne kan don ne bɛ ka n yɛrɛ kɛ cɛ ye k'a sɔrɔ ne kan tɛ e yɛrɛ Gandhi bɛ tigɛ n na donc ne tɛ nkalon tigɛ k'a fɔ ko n kan don ne kan tɛ lahara n'u y'an jɔ n b'a f'i ye ko ne kan tɛ. ne kumakan min bɔra ne kumakan tɛ u y'a truquer de k'a kɛ waati pour ka ne mangoya maliyɛnw ye ka ne ko goya maliyɛnw ye parce que o y'a sɔrɔ IBK n'a ka fanga bɛ k'u yɛrɛ ɲini a kɛra k'olu de to fanga la IBK ka mɔgɔw bon dɔ b'a fɔ k'ale activiste ale yɛrɛ a dira ale de ma ale y'a publier activiste don activiste tɛ quoi mais a b'a fɔ k'ale activiste parce que ne tɛna activiste dɔgɔya a waati ne yɛrɛ minɛna a tigi ko ko ne minɛli ɲɛna ko sécurité d'état ye ne minɛ k'a fisayara k'a ɲɛna k'u y'u ka baara kɛ ɔ ko a dira ale de ma k'ale k'a publier o waati bɛɛ b'ale ka ni gouvernement ka relation dɔn ka min ye i b'a dɔn k'a fɔ kɔni nin voix in bɔra cogo di a bɔra jɔn yɔrɔ n'i y'o faamu dɔrɔn mun de tun bɛ Clément n'o tigiw cɛ kɛlɛ la i b'a dɔn k'a fɔ ko a ma dabɔ ka maliyɛnw informer a dabɔra ka ne tɔgɔ tiɲɛ ka ne mankutu tiɲɛ de mais ne voix tɛ a waati la fo mɔgɔ caman fana tun y'a fɔ k'a fɔ ko Madu Kulu de tun bɛ k'e financer Madu Kulu an Ala k'a dan a ma ne financer n b'o f'i ye bi n bɛ ka kuma réseaux sociaux kan diɲɛ bɛɛ tulo b'a la Madu Sinsi Kulubali kabini Ala k'a dan a ma ne Clément financer a ni ne kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ lutte contre la corruption et je le remercie je remercierai toute ma vie il a eu le courage a ye courage min sɔrɔ ka kɛlɛ kɛ parce que a don kama k'a fɔ ko le président du patronat o y'i jɔ professeur Clément kɛrɛfɛ un homme économique à côté d'un intellectuel pour faire face au peuple pour que k'a fɔ jamanadenw ɲɛna a ye n'an ka kɛlɛ kɛ walasa ka yuruguyurugu dabila mɔgɔ min bɛ opérateur économique ɲɛ ma o ka bɔ k'a fɔ ko ale bɛ sonyali kɛlɛ on doit le remercier pour ce courage o dɔrɔn tɛ ne y'a défier ko est ce que a bɛ mɔgɔ dɔn min bɛ sonyali kɛ nin bɛɛ a bɔra k'a fɔ ko Nuhun Tapili est le plus grand voleur de l'histoire du Mali u ko k'u b'a minɛ ne yɛrɛ jama bɔ ka taa tribunal la n k'a tɛ taa fo ni Nuhun Tapili yɛrɛ nana tribunal la ou bien a tɛ taa fo ni Nuhun Tapili y'a ka biens déclarer parce que la loi de 2014 oblige Nuhun Tapili à déclarer ses biens a kun m'a kɛ n ko a k'a ka bien déclarer an bɛ sɔrɔ ka taa tribunal la mɔgɔ hali n'a dann'o ma on doit remercier Mamadu Sinsi Kulubali jogo jugu b'a la o jogo b'a la ne m'a fɔ n k'o t'a la mais au moins il a fait cet acte patriotique a ni ne ka jɛ sɔrɔl'o fɛ hali sini a ni ne ka jɛ bɛ o lutte contre la corruption kɔnɔna la mais en dehors de ça moi je ne suis pas financé par personne ne bɛ ka nasɔngɔ hali sini sɔgɔma. d'accord mais Clément nin yɔrɔ b'a to mɔgɔ caman y'a yɛrɛ ɲininka ko eh, Madu Madu Kulu tun ko waati dɔ la k'a fɔ il y a une liste des fonctionnaires les plus corrompus du Mali mais ko mun na jusqu'à présent k'a ma sɔn k'a bɔ. ne de ko n k'a kana di. e de ko k'a kana di. ne de ko k'a kana di n b'o fana expliquer. Mhm. waati dɔ la a kun a ye Tapili ta kɛ dɔrɔn mhm. a ye interview dɔ kɛ ko a bɛn'a publier. Mhm. ko 200 fonctionnaires.

procureur si m'a kɛ ne ma di ne ma Mali personnalité si ye min bɔra Madu Sinsi Kulubali on te soutient pour ce combat ne hali association ne ma association dɔ ye min ye déclaration officielle kɛ pour dire on soutient Madu Sinsi Kulubali n'o kulu ne kɔni bɛ n ka lutte la mais n kɔni bɛ kelen f'i ye i bɛ taa kaso la cogo di a ko cogo jumɛn to kɔ n ko bɛɛ la i bɛ taa kaso la i tɛ ka bɔ k'i bɛ lisi bɔ i ma Nuhun Tapili ta bɔ u tun tɛ fɛ ka taa n'i ye kaso la n'o na i tɛ obligé ka ka bɔ de ka taa manifester mɛ mɔgɔw tɛ bɔ don o don ka taa mɔgɔ si soutenir diɲɛ kɔnɔ o tɛ kɛ ala m'o di mɔgɔ si ma don o don mɔgɔw ka bɔ de ka taa tribunal dafa ni plainte wɛrɛ donna ni mɔgɔw bɔra ka dɔ wɛrɛ don mɔgɔw ka bɔ plainte tɛ duuru sɔrɔ fiyewu i m'a fɔ ko 200 fonctionnaire a plainte tɛ duuru sɔrɔ fiyewu fo mɔgɔw k'a fɔ k'e ye ɲɛngo de ye k'a jubila a y'a to ka taa minɛ k'a datugu ten siga t'a la ko n'i ye lisi wɛrɛ bɔ n'i ye tɔgɔ wɛrɛ bɔ i na i na k'i kelen bɛ tigɛ ni contre la corruption ne bɛ n ta kɛ cogo wɛrɛ la mɛ e bɛ k'a kɛ cogo min na a tɛ kɛ ten ni lisi b'i bolo taa di Madu Kasoge ma Kasoge ka baara don mɛ k'i sigi don o don karisa koronikɛri dɔw y'o kɛ olu ka olu da de bɛ kungo la n'i sigi ka mɔgɔw buruja ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ ka mɔgɔw dutigiw lagosi nkalon kan manamanakan na ni preuve bɛ yen komi ko preuve b'i bolo i ye document yira n na mhm. an ka preuve ta an ka taa n'a ye mhm. eh, n bɛ exemple dɔ d'i ma bi mhm. parce que kuma bɛɛ n'a fɔ don eh, Nuhun Tapili kɔfɛ i b'a dɔn Mamadu Sinsi Kulubali ka lisi kan mɔgɔ min tun bɛ yan ne yɛrɛ de y'o ta o tun ye Bakari Togola de ye c'est moi même qui ai pris la liste Bakari Togola kɔfɛ i b'a dɔn mɔgɔ min tun bɛ yan Adama Sangare

hali Jara Jara Moribabugu mɛri mm. ale tɔgɔ tun b'a la sinon i kɛra sababu ye Clément mɔgɔ caman donna kaso la dɛ hali sini n bɛ kɛ sababu ye dɔ bɛ taa wa ma kɛ ni n kɛra Mali perezidan a bɛ juguya ni nin ye mɛ an y'a mɛn k'a fɔ k'i ka plainte dɔ fana bɛ contre Bubu Sise n ye plainte don contre Bubu Sise et j'attends la réponse N ye plainte don contre Goro Dongo le, le maire de, de, de, de Safu. Awɔ. Ɔ a tɛ mɛn n bɛna IBK fana ta ɲɛnabɔ parce que ko in kɔni tɛ se ka. Procès procès. A tɛ se ka bila ten. Mais e dalen don a la k'a fɔ k'u ninnu ka plainte ninnu ko ninnu bɛ. A a butira a ma buti ne bɛ n ka fasoden ɲumanya kɛ. siga t'a la ne ye kali maliyɛnw ye n ko yurugu kɛlɛ ne b'a kɛ fo ka n sa a ma buti o tɛ ne ka baara ne tɛ juge n tɛ procureur ye ne ye fasoden gansan de ne kan ka min kɛ ne b'o kɛ bubu ta bannen yanni election cɛ an n'an jija ka IBK fana ta ladon pour complicité crime de sang parce que mɔgɔ kɔni fagara M5 ko in na siga t'a la IBK de tun ye président ye bubu de tun ye président Musa Tarawele ma juger yan ko k'a tun ye président ye ko mɔgɔ fagara a kɛra u ka IBK IBK fana wele ko a kɔni tɛ bila ten a tɛ bila ten ko M5 kɛlɛ in de n tɛ ko CNSP mɔgɔw eh, an ka CNT ci non aujourd'hui n'u y'an wele sisan k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka maliyɛnw bɛɛ wele k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la ko jugement ka kɛ dans une semaine mɔgɔden minnu sara M5 ko la minnu joginna k'u bana ko plainte filɛ nin ye maliyɛnw a ye na plainte ka kalan aw ɲɛkɔrɔ an bɛɛ b'a jagoya Ba Ndaw kan exiger jugement ka kɛ minnu ye mɔgɔ faga u ka minɛ an bɛɛ ɲɛna bilahi i bɛ boulevard falen i tɛ jama i tɛ i tɛ jama dan ye siga foyi foyi t'a la M5 kɛlɛ fili fɔli fili siga bi M5 ka kɛlɛ min kɛ bi ni ala cɛ ni a ma olu dun ko ka CNT de ci u bɛ ko ka gouvernement ci dɛ ɔ bon ni mori fiya an tɛ ka an tɛ ka ɲɔgɔn faamu kɛlɛ kɔnɔna la bi o de y'a kɛ tan ne bɛ bɔ sini sɔgɔma n'u ko ko minnu sara M5 ko la waliden minnu sara an nɔfɛ mali nɔfɛ n'an y'u wele k'a ye na kɛlɛ kɛ n'u y'u jɔ mugu cira u la n'u y'an wele sini n ye kali ala la ne professeur Clément Dembélé n bɛ wele bila maliyɛn bɛɛ ma ni ne ni mɔgɔ bɛ ni mɔgɔ bɛ faga boulevard kan ne Clément bɛ saya dun siga foyi t'a la siga t'a la sabu waliden dɔ de sara an nɔfɛ o kuma tɛ ka fɔ bilen

u bɛ ko M5 mɔgɔw u ka kɔnti dɔ dayɛlɛ k'a fɔ mali mɔgɔ mɔgɔ bɛɛ ka wari dɔ di an bɛ fɔ ka monument dɔ dilan mɔgɔw i n'a fɔ monument des martyrs bɛ tɔgɔ minnu sara IBK nɔfɛ kɛlɛ la an ka monument dɔ dilan o mɔ k'an hakili jigin u la san o san an na taa an jɔ ka dugawu k'u ye yen nɔ voilà le combat de M5 c'est comme ça que ne ɲɛ bɛ M5 na tan mais ni nin kɛlɛ ma kɛ ko fo an ma kɛ premier ministre o ma bɛn an ma an ma kɛ président o ma bɛn an ma fo CNT ka ci e fo fo fo poste ka d'aw ma a y'a to la élection ka kɛ février mais e b'a fɛ Clément ka na mun f'o kɛnɛ kan i b'a fɛ n ka taa mun de fɔ. non Clément i tɛ se ka y'o kɛnɛ kan. franchement kɛlɛko tɛ foyi tɛ ne kɔrɔw ni n bɛnkɛw ni n fa nciniw de bɛ yen mais e b'a fɛ ne ka taa mun de kɛ o kɛnɛ kan. non sinon Clément ye proposition min kɛ sisan aa non Clément nin ye. u k'an wele u k'an wele ko bi ye don jumɛn alamisa. oui. u k'a fɔ dimanche don k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard la k'an bɛna diyagoya mɔgɔ minnu sara. IBK ka fanga binko la mɔgɔ minnu y'u faga ko f'u ka ye ni ba ndaw wulila sisan yanni ɛri kelen cɛ a b'a dɔn n'asimi goyita wulila yanni ɛri kelen cɛ a b'a dɔn an bɛɛ bɛ taa o la an bɛɛ bɛ taa o la ko bɛɛ ka bɔ situ bɛ ka minnu man ko ko ko mɛ ko ni an bɔra ko fila don diyagoya fo plainte filɛ muntaga tali ye ale ye avocat ye olu ye plainte sɛbɛn ani tarawele ni bacili ani mɛtiri dɛmba mɛtiri dɛmba tarawele ani bacili ne fa bacili olu ye plainte dilan a plainte an bɛna a plainte kalan maliyɛn bɛɛ ye ka sɔrɔ ka taa déposer

n'u y'an wele sisan n'u ko ko six heures an ka sɔrɔ yen sɛgɛ duma tɛ e bɛ ne clément sɔrɔ yen nin ye proposition ɲɛnamaba de clément n'u y'o fɔ n'an taara u bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko la réconciliation na M5 sisan komi an bɛɛ nana sisan an bɛ sɔrɔ ka kɛlɛ wuli min b'a to mali bɛ dilan mais poste nɔfɛ kɛlɛ jɔyɔrɔ nɔfɛ kɛlɛ an ma considérer autorité morale don autorité morale tɛ an an b'a fɛ an t'a fɛ bilen ɲɔgɔn buruja kɛlɛ e b'a fɛ clément ka taa mun ko la ne m'a fɔ min bɛ ka kɛ n k'a man ɲi dɛ ne ko ne tɛ n yɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ n tɛ ne n tɛ ka mɔgɔ critiquer je te jure que ceux qui font aujourd'hui j'ai un grand respect pour eux c'est aussi une façon de de construire le pays o fana ka faso jɔ cogo don bɛɛ n'i ka faso jɔ cogo don ne tɛ mɔgɔ si critiquer a la mais ne ko de ne clément kɔni tɛ n yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ne bɛ n yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔ o ye minnu ye M5 kɛlɛ kɛ cogo di olu bɛ bila u ka droit kɔnɔ c'est pas juste k'a ye plainte déposer dɛ an ka maliyɛn bɛɛ wele ka pression bila plainte déposer tɛ dɛ tile saba tile saba minnu ye fagali kɛ n'u tɔgɔ ma bɔ k'a di tile saba an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ asimi fɛ yen kati professeur clément a tɔgɔ bɛ di sisan clément i ka nin proposition nin de nin de M5 ka lutte yɛrɛ de kan mali faamaw an y'a fɔ a ye ntɛnɛn tarata araba ntɛnɛn dimansi ntɛnɛn tarata n'a ma dɔn minnu ye mɔgɔ faga mhm. o ma dɔn mhm. minnu ye mugu ci o ma dɔn M5 mhm. dun ye jama labɔ mɔgɔ sara arabadon bilayi conseil de ministre tɛ sigi mali kɔnɔ yan an y'an kali ala la ka yɛlɛ ka kuluba ka taa conseil kɛ a tɛ kɛ yan wa minisiri tɛ don cité administrative mɔgɔ kelen tɛ don a kɔnɔ fo ni maliyɛn bɛɛ sara don aa non Eh, Clément ni nin fɔra sisan parce que ɲuman mana nin mɛn bi ni nin fɔra sisan i bɛ sigi mɔgɔ bɛ fara mɔgɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan Mhm. an b'o kɛlɛ kɛ Mhm. mɔgɔ ma fɔ o, ko fɔ an ma kɛ premier ministre ye, Mhm. an ma considérer charte sɛbɛnna an kɔfɛ charte sɛbɛnna an ɲɛna charte sɛbɛnna sanfɛ k'a sɔrɔ an bɛ duguma mais c'est e e b'a fɛ ne ka taa mun de fɔ o la tiɲɛ yɛrɛ la i b'a fɛ ka mun de fɔ a ka gɛlɛn ko ne ko de an ka an ka baara kɛ ni sira dɔ kan Mhm. mais ne m'a fɔ min bɛ ka kɛ n k'o man ɲi dɛ Mhm. ne ko ne de ka sira tɛ ne ka sira de tɛ ɔ i ka sira tɛ fɛn min ye o de kɔni t'i sen don o la. d'accord ee Clément halisa an bɛ an ka jɛmukan kɔnɔ jɛmukan min n'an b'a wele espace de vérité Clément n'a fɔra bi k'a fɔ k'e ka transition noter e yɛrɛ bolo bi Ibrahim Boubacar Keita taalen bi transition min bɛ yen bi autorité transitoire e ka yeta jumɛn de ye u ka faso mara la bi. bon kaye tɛ ne bolo biki tɛ ne bolo ne t'u noter yɛrɛ. e bolo a bɛ cogo di. je ne note même pas. Clément dɔ faamuya la sisan i bɛ mɔgɔ note c'est-à-dire ekɔliden min note n'a sɔrɔ i ye cours k'a kun san bantɔ examen bɛ kɛ ni examen kɛra i bɛ sɔrɔ k'a note o tɛ wa e ma cours mɔgɔ min ma tila ka leçon tali la fɔlɔ e bɛ fɛ k'o corriger cogo di o ka gɛlɛn kosɛbɛ une transition sept mois ne kɔni y'a transition joli la de depuis démocratie nana Mali la nin t'a sabanan de ye ATT ye dɔ kɛ Dioncounda ye dɔ kɛ nin Bah N'Daw bɛ ka dɔ kɛ o t'a sabanan ye wa mun de yɛlɛma Maliko la fɛw ye Hmm? foyi tɛ nin ka bi taw note an t'ATT ta fɔlɔ note fɔlɔ en 92 91 92 an t'o note fɔlɔ o note an ka taa o mun de kɛra e ka fɛn dɔ fɔ an ye hali conférence nationale min ATT y'a kɛ k'an ka constitution sigi u ko ko o constitution don ta bɔ ta ka mankan ci u kun y'ATT buguya ko fo ka bɔ fanga la ko transition dafara ko politiciens bɛ presse fanga de kosɔn u bɛ girin kuluba de nɔfɛ u tɛ girin maliyɛnw nɔfɛ o yɛrɛ ka girin maliyɛnw nɔfɛ u bɛ girin kuluba de nɔfɛ u bɛ u presselen bɛ nin transition in ka ban dɔrɔn u k'u sigi ka taa kuluba bɛɛ bɛɛ ɲɛ bɛ kuluba in la cu cu cu mais mɔgɔ si ɲɛ tɛ maliyɛnw yɛrɛ ka hɛrɛ la bon hali transition minnu bɛ transition na bi n'olu yɛrɛ pereselen bɛ ka transition in tɔ bâcler de pour que u ɲɛnamɔgɔ sigi k'u bɛ k'a ta dɔrɔn k'a di ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye parce que o ye fanga nana sisan u bɛ bɔ ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko ninnu bɛ fɛ ka to a la ninnu tɛ fɛ ka to a la dɛ ninnu bɛ fɛ k'a bâcler k'a ta k'a di k'a muntumutu k'a d'a ma dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ni maliyɛnw y'u sigi ka ninnu filɛ min bɛ fɛn bɛ kɛ min bɛ juguya ni quatre-vingt-onze ta ye. ee Clément. oui. solution jumɛn de b'o la sisan. solution min b'a la. a n ko an bɛnna min kan k'an k'a dilan n'an m'a dilan a bɛ to yan. mɔgɔ si tɛ bɔ a la an ma mɔgɔ si jagoya ka kɛ premier ministre ye Moctar Ouane i tɛna dabiri mɔgɔ si da la k'i bɛ t'i da u ye bɔ a la hali i tɛ se aéroport la yan. Assimi Goïta mɔgɔ si m'a bugɔ k'a jagoya k'a kɛ vice président a diyar'a ye Bah N'Daw fana sigira mɔgɔ m'a bugɔ wa u tɛ taa k'a tiɲɛni to mɔgɔ si bolo u b'a fɔ ko février k'u bɛ élection kɛ u ni ala cɛ u ni ala cɛ olu bɛ se ka élection kɛ nin février in nata wa donc e yɛrɛ bolo waati mais élection bɛ kɛ cogo di carte NINA yɛrɛma ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ carte NINA i se ka élection kɛ ni carte NINA t'i bolo i tɛ carte électorale sɔrɔ bon minnu ye san tan ni seegin sɔrɔ a ma d'olu ma a bɛ minnu bolo erreur b'olu ta olu caman ta la bon o kɔfɛ tuguni a bɛ a minnu bɛ n'olu m'a sɔrɔ o ka ca ka tɛmɛ min y'a sɔrɔ liste kan ka réviser voilà liste kan ka réviser fichier électoral kan ka réviser loi électorale kan ka falen o kɔfɛ la loi min bɛ parti politigiw cadre o kan ka yɛlɛma nin bɛɛ baara bɛ ban cogo di février fo n'u y'a bâcler bâcler ka sɔrɔ k'a ta dɔrɔn k'a di dɔ ma olu yɛrɛ bɛ t'u da kɛrɛfɛ comme ça olu tun bɛ min fɛ olu y'o sɔrɔ a banna mais e yɛrɛ ka faamuyali la sisan waati min fɔlen waati ka surun aw bɛ cogo di a tɛ se ka kɛ février sa bon a bɛ kɛ tuma min na ne t'o dɔn en tout cas février nata n'u ye élection kɛ moi même je serai candidat ye mais ça sera bâclé tu seras candidat je serai candidat alhamdulillah o ye ala tanuba ye mais a bɛ bâcler wa a tɛ a tɛ ɲa u bɛ bɔ u b'a fɛ ka nin de u ye nin de kɛ en 91 91 ka election jagoya jagoya ko ATT ka bɔ fanga la joona ATT bɔra la joona ko ka ATT ka taga bɔ yen. sinon dɔw bɛ ka fɔ dɛ ko waati min fɔra k'ale tile kelen tɛ yɛlɛ a sanfɛ. awɔ tile kelen tɛ yɛlɛ a sanfɛ n bɛ ka min f'i ye. ko dɔ ma k'e tile la ne b'o f'i ye. ATT u y'a gɔ ko ka bɔ yen. ATT bɔra yen. Alpha nana. fo bi e mun yɛlɛma ne maliko la foyi ma yɛlɛma maliko la jɔnkunda ka transition foyi foyi foyi tɛ fara a kan kalo tan ni fila jɔnkunda ye transition ye ka taa a ye mun yɛlɛma maliko la foyi ma yɛlɛma an t'an ɲɛmajɔ sa an ka dɔ kɛ k'o dilan k'o ɲa pour bien consolider les acquis ni u tɛ se ka bɔ a la mɔgɔ wɛrɛ ka sigi mais transition ka bâcler ka bɔ yen ko ka election kɛ ni suyɛli ye ka election kɛ u b'a fɛ ka election in suyɛ de k'a namara k'a ŋanamu ŋanamu k'a mutu mutu k'a bila ten ka tɛmɛ n'u yɛrɛ n'u y'a k'an bɛ san bi saba wɛrɛ de kɛ parce que i m'a ye mali histoire bɛɛ san bi saba san bi saba san bi saba de don dɛ cheminot cheminot ka grève min kɛra ko ka travaux forcés dabila 1930 n ko san bi saba wɛrɛ kɔfɛ indépendance tara indépendance tara n ko san bi saba kɔfɛ démocratie nana démocratie nalen san bi saba kɔfɛ IBK bɔra yen

clément kubara min fana ye an sɔrɔ bi o ye k'a fɔ INA institut national des arts k'a feerela jaa ibrahim boubacar keyita ka temps waati k'a feerela o kubara de fana sera an ma bi tuguni e bɛ mun ne dɔn k'a ma feere moi je suis au courant de de, de, de, de ce projet projet ma se ka kɛ dɛ u tun b'a fɛ ka kuluba kuluba feere ko après ko k'a bila location

fa ka du a bɛ si a m'o bila location na a y'o bila la n'o a fɔra ko ko INA feerela o bɛ bala i la tuguni a tɛ bala mɔgɔ la mɔgɔ min président min y'a ka du bila location na yɔrɔ kɔni ka u ka u ka o kɛlen ka INA feere o tɛ koba ye mais INA feerelen tɛ o suguba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na titre foncier de don siga t'a la a man ka feere n'a kɛra san kɛmɛ dɔ bɛ na a bɛ ci e mun na u k'a san u ka san titre jamana ka titre foncier bɛ kabini tubabu tile la titre foncier bɛ yɔrɔ in na suguba bɛɛ bɛ sugu titre foncier dɔ de kɔnɔ a document bɛ ne bolo ne b'a kalan donc e sikalen don o kɔnɔ fana fɛ yan ayi suguba yɔrɔ caman feerelen don jamana ka bâtiment minnu bɛ yen u y'a bɛɛ feere ka immeuble jɔ a la mhm. mais c'est pas légal mhm. a bɛ ci don dɔ la ah non clément o la est ce que an b'an yɛrɛ ɲininka est ce que mali yɛrɛ feerela yɛrɛ k'an to mali kɔnɔ a bɛ ci bulldozer bɛ don a la n'a ma kɛ ne ni e ɲɛna a kɔni bɛ kɛ don la dɔ bɛ na o bɛ tiɲɛ bange mali kɔnɔ yan ala bɛ tiɲɛ bange mali kɔnɔ yan don la a bɛ ci i tɛ se ka jamana sow ta les bâtiments de l'État k'o feere commerçant dɔw ma olu b'o san ko wari b'u kun a b'o brader a bɛ taa commission minɛ o la k'o wari bila a kun k'o brader ko sebaw ye bi fo don dɔ la ala ka fanga faama dɔ di maliyɛnw ma min bɛ tiɲɛ bange ka titre foncier ninnu ta k'a bɛɛ annuler k'a ci foyi tɛ bɔ a la non o bɛ- o o bɛ kɛ don nataw la siga yɛrɛ t'a la o bɛ kɛ ala b'o kɛ inshallah sabu ala ko k'ale tɔgɔ tiɲɛ Mhm. wa k'ale tɛ nkalon to fiyewu Mhm. ala b'o kɛ d'accord jamana in maliyɛnw sɛgɛnna han namara ka ca mali mali ko bɛ mali kɔnɔ halisa maliyɛnw ma bɔ a kalama ah tilema nin bɛ mɔgɔ bali ka sunɔgɔ dɛ ko bɛ mali kɔnɔ halisa maliyɛnw ma bɔ a kalama n y'a f'i ye mali faamaw man ɲi dɛ non tiɲɛ yɛrɛ la nin bɔnna ne hakili kan ma di mali faama man ɲi ala ala y'an sɔn fɛn bɛɛ la fo faama ɲuman mali faama tulo kun ka gɛlɛn a ja ka farin parce que i tɛ se ka nin nin vagabɔnya kɛ n'i ja ma farinya kɔ mɛ u tigɛlen don maliyɛnw na bi n'i ye faama o faama ye nin na a tigɛra jamanadenw na de wa ni maliyɛnw ma wuli ka u yɛrɛ ta k'u yɛrɛ ta ka jagoya faamaw kan u faamaw ka tilen bilahi ala t'an sɔn foyi la fo nin ala ko n'a ye sira min ta ne b'a dɛmɛ o de kan siga t'a la an bɛ ka ala kɔnɔ ala yɛrɛ bɛ k'an kɔnɔ ala ko n'a ye ni a tilenna ne b'aw dɛmɛ ala bɛ k'an kɔnɔ an ka tilen anw fana sigilen bɛ n ko ala n ko an bɛ k'i kɔnɔ ɛ e b'i ka so ko ne de kan ka ɲɔgɔn ne yɛrɛ bɛ ka so ko ne de kan ka ɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn cogo di fo dɔ ka wuli ka se dɔ ma ɔ komi ala ka bon n'an ye anw de wuli ka se ala ma wa ka wuli ka se ala ma tɛ dɔwɛrɛ ye jogo ɲuman kɔ mɛ jogo ɲuman tɛ sɔrɔ fiyewu kami b'a ɲɛbagaw de tɔn filɛ fo faamaw ka tilen mali dun faama jɔrɔna tɛ foyi ye sini n bɛ vɛsi jumɛn don sinikɛnɛ bɛ dulokiba jumɛn don juma nata ne bɛ forokaba jumɛn don n bɛna joli de di jeliw ma n bɛna joli de di karamɔgɔw ma walasa ka nasi sɛbɛn u ka yasinw ni waduduw ani ka bisimilaw kalan kojugu ka ye walasa n ka to fanga la ne bɛna vila joli jɔ n bɛna n ka papi ni mami ni mami jo ani papu ani papisi n y'olu bila ka taa kanada n bɛ jumɛn bila ka taa faransi n bɛ jumɛn bila ka taa etazini mali faama ka jɔrɔna bɛɛ nin a ka hakilina bɛɛ nin mali malidenw ka dumuni a tɛ jɔrɔ la malidenw ka kuranko a tɛ jɔrɔ la an filɛ interview la n ma kuran tigɛlen malidenw ka jiko a tɛ jɔrɔ la malidenw ka sirako a tɛ jɔrɔ la n'o tɛ e b'a faamu cogo di mali kɔnɔ kabini kaya magan sise tile l'empire du ghana sanu bɛ ka bɔ mali dugu jukɔrɔ sanu bɛ mali la dɛ la fierté du mali c'est la caravane de kanku musa kanku musa taara ni sanu ye hali sini hali sini a bonyana arabu hakili ma a taara ni sanu hakɛ min o y'a fɔ o y'a fɔ des millions de tonnes des milliers de tonnes k'a a charger ka taa n'a ye mɔgɔ ma sanu in banna ye hali n bɛ kuma nin fɔ sisan sisan sanu bɛ ka bɔ mali kɔnɔ mɛ taa keɲeba mɔgɔ min ma tilerɔ ni daraka ni surafana dun keɲeba o de ka ca min y'a dun siga foyi t'a la o de bɛ keɲeba ji bɛ tiɲɛ o de kɛ sanu bɛ keɲeba dugukolo fo sinuwaw bɛ marifa ta maliyɛnw kama k'olu bɛ sanu bɔ o bɛ ka kɛ yan keɲeba ye mali faamaw bɛ yan kabako dan don u dalen bɛ bamakɔ climatiseur jukɔrɔ yan vewutubaw kɔnɔ katikatibaw Range Rover bɛ san ka di musow ma u sunguruw ma u denmusow mana 18 ans sɔrɔ katikati bɛ san ka d'u ma u ka anniversaire la an y'o bɛɛ yan a bɛɛ kɛra an y'a ye an y'a ye a dɔw denw bɛ ka katakatani boli kɛmɛ ni bi duuru don o don dɔw denmuso san tan ni seegin vewutu bɛ san ka d'o ma k'an bɛɛ maliyɛn ye o hɛrɛ bɛ jigin o jamana kɔnɔ cogo di n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn foyi tɛ a hakɛ kɔ n'i taara mali yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ sonyali bɛ kɛ fan bɛɛ taa polisiso la u b'a f'i ye ko karidante tɛ kɛmɛ saba ni bi saba ye n'i ma kɛmɛ wɔɔrɔ bɔ waa kelen bɔ a tɛ d'i ma bamakɔ yɛrɛ burusikɔnɔmɔgɔw ta ka jugu ne i bɛ se ka taa taa ɲini ka acte de naissance ta k'i b'i ka wolosɛbɛn nɔfɛ dɔrɔmɛ mugan tɛ a kopi ye mugan mugan ye mais wolosɛbɛn fɔlɔ ye fu ye Tant que sumaya b'i la palu, mhm. i tɛ furakɛ fu alors que le traitement du palu, l'analyse, elle, est gratuite. Mhm. Ni muso k'a bɛ jigin césarienne mhm. u t'a kɛ gratuitement u b'aw kɛ wari sara ni accident kɛ pompier mɔgɔw mana na u bɛ fɛn o olu b'a fɔ ko f'i ka dɔ di u bɛ eh, ambulance i bɛ dɔ de di n'o tɛ u tɛ taa n'i ye a kɛra ne yɛrɛ somɔgɔ de la nin bɛɛ gratuit de nin bɛɛ gratuit tant k'i ka certificat de résidence n'i ma wari sara a tɛ sɔrɔ kariti nina dɔw ye miliyɔn de sara u ma u ma sɔrɔ non clément kariti nina ko n'i bɛ se k'i da don o yɔrɔ la kosɛbɛ mais gandi maliyɛnw sɛgɛnna kojugu n'i ye nin bɛɛ fara n'i ye nin bɛɛ n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mm. an ka faamaw ma se ka nin foyi ɲɛnabɔ mm-hmm. u ma nin si ɲɛnabɔ u jɔrɔna ko ye jumɛn ye dɔrɔn ko waya u b'a fɔ les élections on va tenir la date mm-hmm. Moctar Ouane yɛrɛ ka dɔnkili kɛra o de sisan han wa on va tenir la date Au lieu d'avant de tenir la date, il faut déjà régler le problème de base. Il faut donner. Il faut, dire, il faut dire à ton, à ton ministre de l'administration territoriale de donner la carte NINA à tout le monde. D'abord, déjà. Sinon, diaspora la mɔgɔ caman ka baarako tiɲɛnen don dɔw ka baara tiɲɛna carte NINA nɔfɛ dɔw muso sara carte NINA nɔfɛ ne yɛrɛ bɛ dɔnbaga dɔ dɔn u sara carte NINA ko la walayi a ka ca caman de ka baara dɔw dɔw bɔra so kɔnɔ ka kɛ clochard de kare kɔnɔ carte NINA ko la e ka bɔ siso kɔnɔ e ma maliyɛnw taara consulat jeni a ma mɛn Paris a kɛra on peut condamner la forme a kɛcogo ma ɲa mais mun de bɛ mɔgɔ bila f'i bɛ t'i faso consulat tasuma don a la ni mali ni mali tɛ jamana si m'a kɛ degun ni tɔɔrɔ ni ɲani dɔw ka diɲɛnatigɛ bɛɛ tiɲɛna kariti nina ko la walayi dɔw fa n'u ba sara u ma se ka na a sanga ko la k'i bɛ yɛlɛn kɔgɔji de sanfɛ ka Europe sɔrɔ i nana ka Europe sɔrɔ k'i ka jamana ka kan ka papier min d'i ma o ka dɛsɛ mali faamaw bɛ V8 boli ni wari détourner 250 milliards u b'o détourner jamana kɔnɔ yan u b'u ka damu n'u ka dulɔkiba don n'u ka vɛsi u bɛ u bɛ karabatiw san ye miliyɔn mais kariti nina wari dira o wari dira kariti nina porozɛ wari dira normalement kariti nina ka kan ka di bɛɛ ma fu la sisan k'an k'a sɔrɔ u y'a dun kɛ o yɛrɛ t'u dɛsɛlen bɛ k'a dilan et puis u ka réseau de don n'u y'a dilan k'a ban k'a di bɛɛ ma sisan ka élection kɛ transparente i b'a sɔrɔ u bɛ min fɛ o tɛ se ka sigi ko ko in bɛ yen n'i y'a carte NINA ko ma ɲɛnabɔ k'a ban i b'a sɔrɔ ne t'a dɔn dɛ c'est une hypothèse i b'a sɔrɔ a dilannen bilalen bɛ yen a tɛ se ka di bɛɛ ma comme ça minnu ta ma di olu pakebaw bɛ yen nɔ n'i b'a fɛ par exemple e n'i dɔgɔ aw votera donc carte NINA minnu bɛ yen n'olu ma distribuer a bɛ fɔ k'olu bɛɛ votera e ye

a man nɔgɔ a man nɔgɔ clément ni an bɔr'o yɔrɔ la an y'a mɛn k'a fɔ caravane dɔ bolodalen b'i bolo le 15 mai k'i b'a fɛ ka caravane dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnna k'i b'a fɛ ka taa taa kidal an b'a fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen caravane ko hakilila jumɛn de nana ni caravane ye yala caravane i bɛ k'a labɛn cogo di bon gandi a bɛ san kelen bɔ an b'a kuma na ne tun y'a fɔ n ka conférence de presse dɔ la k'a fɔ an bɛna caravane kɛ an bɛ taa kidali euh, o kɔfɛ hakilina wɛrɛw nana mhm. depuis 2017 anw bɛ ka fɛn dɔ labɛn mhm. o ye anw ko ko le forum du peuple mhm. ka kuma di maliyɛnw ma gandi an bɛɛ kumana maliko la mɔgɔ kalannenw olu kumana journaliste ye dɔ fɔ n'o y'aw ye karamɔgɔw kumana ɲamakalaw kumana waritigiw kumana bɛɛ y'i ta fɔ mais kuma kan ka di minnu ma a ma d'olu ma o ye maliyɛnw yɛrɛ ye ka t'u sɔrɔ u sigiyɔrɔ la o de ma kɛ

sur ce, sur ce, sur cet accord-là. Voilà, an bɛ ka caravane min kɛ sa, malien, on va se Caravane kun ye jumɛn ka kuma di maliyɛn ma, donner la parole à chaque malien. Mhm. An ka taa se maliyɛnw ma, mhm. cɛ, Mali dan tɛ Bamako ye. Mhm. N balimakɛ fo ka taa gadonmuso sɔrɔ a ka gabuguda la sɛnɛkɛla sɔrɔ a ka foro la mɔnnikɛla sɔrɔ a ka ba sanfɛ ka taa baganmarala sɔrɔ a ka wɛrɛ la jeune diplômé sans emploi ka taa artisan sɔrɔ a ka atelier da la ka bɛɛ wele k'a fɔ an nana se aw ma a solution t'an bolo dɛ an ye kuma di aw ma maliyɛnw a ye kuma fo kidali i bɛ taa fo kidali clément n kɔnɔba ye fo maliyɛnw a ye kuma jumɛn de b'aw fɛ tɔɔrɔ jumɛn bɛ aw dusukun kan aw b'a fɛ a ka dilan cogo di mali solution bɛ maliyɛnw de bolo nka ni kanada sɔrɔsi ta ma mali arime tɛ dɛ amɛrikɛnw ta fara kan i ka irisiw ta fara kan i ka siniw ta fara kan i ka corée du nord fara kan i k'a bɛɛ cɛ ka na mali la yan mali mali insécurité tɛ ban fewu fo maliyɛnw de ka impliqué a la irisiw ni faransiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ u b'a fɔ ko barikani wa u ka na ni dɔwɛrɛ min tɛ barikani ye barikani bɛ se k'a ɲɛnabɔ attentat bɛ kɛ pari de a tɛ kɛ attentat joli kɛra Paris joli kɛra Bamakɔ yan il y a eu plus d'attentats à Paris qu'à Bamakɔ siga foyi t'o la siga t'a la donc la solution n'est pas militaire mais n bɛ kuma dɔ f'i ye mhm. sɔrɔsi tigi ni marifa jɔlen i kunna mhm. min ka d'a tulo la i b'o de fɔ ani min b'i dusukun na mhm. wa n'a t'o dɔn wa tɛ yɛlɛ wa n'a y'a kɔ don don min na i bɛ dɔ kɛ min ka jugu ni a tɛ ka foyi fara i dusukun kan fo tɔɔrɔ ani dusukasi k'i tola funteniya ka k'a kan de n'o tɛ marifatigi tɛ mɔgɔ si jagoya k'i ka tila ka k'o fɛ a t'i bila foyi la i k'i ni bɛ k'o fɛ mun y'a to anw ni banna tɔw la colonisation halisa an tɛ colonisation kuma fɔ tɔw ni tɔw ni tɔw kun nana dan jenbefɔ ni tɛgɛrɛfɔ ma ka taa an kun tɛ kɛlɛ koyi tubabu nana jagoyamara de k'an bugɔ k'an ka fɛnw ta k'an jagoya mun y'a to an ni bannen b'u la halisa o tɛ tiɲɛ wa ɔ bɔn jagoya tɛ foyi la Gandi an ka taa ka taa kuma di maliyɛnw ma ka taa se kayi ka bɔ kayi ka na kulukoro mali région bɛɛ segu moti gawo tonbuktu kidali donc i b'a fɛ ka caravane de kɛ nin bɛɛ la caravane bɛ bɛn tile bi wɔɔrɔ ani tile naani ka daminɛ mɛ kalo tile tan duuru ka bila juye kalo tile saba tile bi wɔɔrɔ ani tile naani an bɛ fɛ ka yala mali kɔnɔ mali dugu dugu an bɛ fɛ ka jɔ yen dugubaw duguba a bɛ bɛn dugu kɛmɛ ani dugu bi wɔɔrɔ ani wolonwula an bɛ fɛ k'an jɔ yen an ni maliyɛnw ka kuma ka kuma di maliyɛnw ma dugumisɛnnin min n'an bɛ tɛmɛ o fɛ a bɛ bɛn dugumisɛnnin ba kɔnɔntɔn ani kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi saba neuf mille six cent trente villages qu'on va traverser et on va s'arrêter dans 167 localités pour donner la parole aux Maliens. Que les Maliens s'expriment, que les Maliens se pardonnent, que les Maliens se donnent la main, que les Maliens mettent en avant la paix et la réconciliation nationale. Chaque Malien deviendra l'ambassadeur pour la paix et la réconciliation. An bɛ tɛmɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ tɔn dɔ sigi tɔn tɔgɔ ko bɛnso. Bɛnso. O bɛnso ça c'est la maison de la paix de la solidarité et de l'entente. O bɛnso kɔnɔna la an bɛ groupe fila sigi. Groupe fɔlɔ ça c'est le CAD, le commission appui au développement. Olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min b'a to mɔgɔninfin mɔgɔninfinya bɛ yiriwa min b'a se ka lafiya a kɛra jiko ye o a kɛra kuranko ye o a kɛra dɔgɔtɔrɔsoko ye o a kɛra ekɔlisoko ye o mɔgɔw ka se ka lafiya sigiyɔrɔ la lɛsɛbi soso ba fila de bɛ sigi k'o kɛ dugu ba kɔnɔntɔn ani dugu kɛmɛ wɔɔrɔ ni bi saba dugu ba kɔnɔntɔn ni dɔɔnin an mago bɛ maliyɛn bɛɛ la i kɛra politikimɔgɔ o i kɛra diinɛmɔgɔ o i kɛra n t'a si la o i kɛra silamɛ o i kɛra kerecɛn o i kɛra cɛ o i kɛra muso o denmisɛn ni maakɔrɔba waritigi fantan bɛɛ an mago bɛ maliyɛn bɛɛ de la. tilema o musaka bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ dɛ. a bɛ taa bɛn miliyari kelen ani miliyɔn bi seegin ani miliyɔn naani an b'a a arɔndi miliyari kelen ani miliyɔn kɛmɛ walasa ka maliyɛn bɛɛ fo ka bɛn walasa désormais balawu bɛ mali kɔnɔ a balawu ka bɔ miliyari kelen man ca o ma. a bɛ bɛn mɔgɔ ba naani de ma n'an ye bisi ta an bɛ taa se kidali don min na an bɛ bɛn mɔgɔ ba naani kayikaw b'u ka babi an'u ka geni kitakaw b'u ka tigɛ tigɛdɛgɛ ta an bɛ u fara ɲɔgɔn kan n'an sera kulukoro olu b'u ka lɔgɔ ta n'an sera segu segukaw bɛ malo ta n'an sera moti motikaw bɛ jɛgɛ ta n'an sera e, e, e, tɔnbɔtu tɔnbɔtukaw bɛ sogo ta n'an sera gawo gawokaw bɛ nɔnɔ ta n'an sera kidali fɛn kelen pe de bɛ an jɛ sabu o y'a sɔrɔ sikaso kɛ ka bɛnkan kɛ ka fɔ ka fɔli kɛ ka nisɔndiya sabu mali tɛ se ka kɛ an bɛɛ fa kelen ba kelen de an bɛɛ fa kelen ba kelen n'an ye tile saba kɛ an b'a fɔ ɲininkalikanw ye ayiwa a ye bila an ka taa bamakɔ an kana bɛnkarisi la an kana an kana fɔ ka bɛn kɛ an ka yɛrɛ gɛlɛ banna maliw ko dusu diya tɛ sa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka badenya kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in bɔ bolo la an ba kɔrɔnin de la patrie mère a sɛgɛnna n'an y'a to a banabaatɔ sara o ye bako bannen ye du cilen ni mali cira d'a man di kidali la n'a mɛ a bɛ fɔ kidali mali de bi n'a bɛ fɔ kayi mali de bi n'a bɛ fɔ sikaso mali de bi n'i y'o bɛɛ bɔ yen mali tɛ bilen mali fana tɛ bilen hali n'an ka bɛn mago bɛ maliyɛn bɛɛ la bi n'an bɔra kidali ka na tɛmɛ tɔnbukutu fɛ ka na fo bila ka segin ka na se fo fana an bɛna 26 mars la don min na o y'a sɔrɔ an ye mɔgɔ waa kɛmɛ fara ɲɔgɔn kan sabu an taatɔ boulevard sanfɛ le 15 mai an bɛ fɛ ka mɔgɔ waa bi wolonwula fara ɲɔgɔn kan u ka duwawu don an ka taa k'an bilasira n'an bɛ na an bɛ fɛ mɔgɔ waa kɛmɛ k'an bisimila a don an bɛ wele bila mali aritisi bɛɛ ma u bɛɛ ka na ka na fɔli kɛ maliyɛnw ye walasa ka bɛn kɛ région bɛɛ bɛ don kelen kelenni bɛɛ bɛ jigin k'i ka kalikan di k'i ka welewele bila an bɛ furan na sabu muso tɛ ko o ko la o tɛ ɲa musoya furanni de ka yɔrɔ jɛya musoya furanni furanni kɔrɔ de ko ka ɲama bɔ mɔgɔ senkɔrɔ walasa mɔgɔ bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an bɛ ala kama yɔrɔ furan kɛ mali kɔnɔ k'a di muso bɛɛ ma juma o juma ni juma jiginna a ɲininen bɛ mali muso bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ka bulonda furan k'i ka so furan fo ka taa diɲɛ wuli o sariya ka sigi mali kɔnɔ fo bɛn ni sabati kosɔn ala kama yɔrɔ furan ka kɛ mali kɔnɔ juma o juma ni juma jiginna mali muso bɛɛ k'a kɛ an b'o don mali kɔnɔ professeur Clément ninnu ni nin hakilina ka ɲi an ye wele bila recotrade mɔgɔ ma ka wele bila mali mɔgɔba caman ma n bɛ dɔ tɔgɔ f'i misali la mɔgɔ yɛrɛ caman ɲinan'u kɔ olu ye wuli k'u cɛ sir'a la mori sumano b'o la mori sumano kelen a bɛ mali dɔn kojugu a ko ale ka diɲɛnatigɛ bɛɛ bɛ bɛn bɛn ni sabati de ma n wulila ka s'a ma n y'a fɔ a ko a ko professeur a ko ne tɛ kɔnɔ bilen yɛrɛ ne bɛ wuli ka yala sisan ka kɛ ala don a tun bɛ manden ne bɛ wuli kabini sisan ka taa fɛn fɔ mɔgɔw ye recotrade mɔgɔ an ser'o ma an y'a bonya d'u kan n bɛna se karamɔgɔ bɛɛ ma ah, no, haut conseil islamique kerecɛnw fɛ yen nɔ cardinal zerbo mahmoud dicko sufi bilali mali dugutigi bɛɛ sini ne kan ka se turelakaw yɛrɛ fɛ yen n'ala sɔnna ma sini 16h30 turelakaw ni ɲarelakaw kan k'an bisimila n'an bɔra yen an bɛ taa se le haut conseil des collectivités u ka ci bila mali mɛri bɛɛ ma mali conseiller bɛɛ ma k'a fɔ an bɛna nin kɛ bɛɛ ka impliqué a la Clément ko tɛ koyi mali ko de don Clément ka projet tɛ dɛ ne ye nin projet miiri k'a ta k'a di maliyɛnw de ma an k'a kɛ walasa bɛn ka kɛ ne ko sunjata n y'a mɛn a ye mun de kɛ manden o kurukan fuga o yɛrɛ b'a fɔ la charte de kurukan fuga a ye maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan de bɛnkan de kɛra san ba kelen o bɛnkan tun bɛ yen bi mun b'an bali fana ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka bɛnkan dɔ kɛ la charte du mali nouveau an bɛ fɛ k'o de sɛbɛn sabu an bɛ tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ maliyɛnw bɛ kuma min fɔ an b'a bɛɛ sɛbɛn n'an y'a bɛɛ sɛbɛn n'an seginna an b'a synthèse kɛ maliyɛnw ye min fɔ ko ka kɛ mali ko la an k'o dilan k'o kɛ charte ye k'o da mali mɔgɔ tɛ sigi mali fanga kunna bilen n'i m'i kali o kan n tɛ maliyɛnw janfa n tɛ sonyali kɛ n tɛ mali nafolo sonyɛ n tɛ nkalon tigɛ maliyɛnw ye wa maliyɛnw bɛ kan ka mara cogo min na bɛɛ ka lafiya ne b'o kɛ i b'i bolo da o kan k'i kali o kan mali président président bɛ sigi an b'a ɲini bandaw kuluba sigi i b'i bolo da o kan k'i kali o kan n'i y'o janfa ala k'i kɔ nagasi ala kan'i faga fiyewu fanga la f'i ka malo merci beaucoup professeur Clément donc an bɛ fɛ ka nin baara in de kɛ merci beaucoup oui walasa maliyɛnw ka bɛn ka sabati mais mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yafa deli Mhm. sabu o ne yɛrɛ initiateur ye Mhm. o ye ne Clément ye maliyɛn bɛɛ ka yafa ne ma Mhm. su in na n b'o fɔ Mhm. bɛɛ ka yafa ne ma sabu i b'a sɔrɔ n ye kuma dɔ fɔ a digira dɔ la c'est vrai kabini n ye ko dɔ kɛ a digira bɛɛ la Mhm. dɔ la ɔ n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ je présente mes excuses à tout le peuple malien si par mégarde n m'a dabɔ a kama Mhm. n ye kuma dɔ fɔ don la a digira dɔ la ou bien n ye ko dɔ kɛ a ma bɛn dɔ ma bɛɛ ka yafa ne Clément ma sabula an bɛna wuli ka baara min kɛ bɛn de don i dun tɛ se ka wuli ko mɔgɔ ka bɛn k'i bɛ mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ ma yafa deli mɔgɔ fɛ ne ye ala ka jɔni de ye ɲumanya dan ye ala ta ye dafalenya ye ala de dɔrɔn don ne ma dafa défaut caman bɛ n na maliyɛn bɛɛ ka yafa ne ma sabula n bɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma nka mɔgɔ fɔlɔ min yɛrɛ bɛ yafa deli o ye ne Clément ye wa ne yɛrɛ yafara bɛɛ ma mɔgɔ o mɔgɔ delila ka fɛn dɔ kɛ n na mali la nka ni bi bolo kɔ ala se kɔni ne ka kun fɛ ni sisan sisan maliyɛn foyi tɛ min dimi bɛ ne kɔnɔ a ma deli ka kɛ yɛrɛ mɛ ne yɛrɛ yafara bɛɛ ma mali kɔnɔ wa bɛɛ ka yafa ne yɛrɛ ma sabula n bɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan walasa jamana in dilan d'accord i ka kuma laban Clément an ka bɛn i ka kuma laban folikan laban jumɛn de b'i bolo n bɛ folikan min kɛ maliyɛnw ye maliyɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn bolo minɛ an k'a dɔn k'a fɔ an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ fɛn bɛɛ la mais an bɛ jɛ sankolo kelen dugukolo kelen min na n'o y'an ta ye o tɔgɔ ko mali an kana to mali ka tila an na mɔgɔ mali in tɛ tila an na fɛn kelen pe bɛn ni sabati ani tiɲɛ siga t'a la maliyɛnw ka tiɲɛ dɛmɛ maliyɛnw ka bɛn an ka sabati an bɛ fɛn fɛn la nin bɛɛ kɔfɛ n'an ma bɛn ni sabati kɛ jamana kɔnɔ ka tiɲɛ bange jamana in kɔnɔ foyi tɛ ɲa n bɛ min fɔ dɔrɔn gandi o ye maliyɛnw ka bɛn ka sabati jira jamana in kɔnɔ sabula an bɛ fɛn fɛn fɔ ko lakanabaliya filaw ni dɔgɔnɔw o ye kɛlɛ la bamananw ni surakaw bɛ kɛlɛ la bɔbɔw ni miyankaw a bɛɛ bɛnbaliya de bɛɛ bɛnbaliya de ɔ bɛnbaliya in tɛ dɔwɛrɛ o nkalon dɔ de donna an ni ɲɔgɔn cɛ o de y'an fɔ ɲɔgɔn kɔ ɔ o nkalon an k'o bɔ yen an ka sɔn ne ka sɔn k'e filɛ ni n jo t'a la an ka fɔ gandi siribe yafa n ma e ka fɔ kɔrɔ clément ne yafara ɔ n tɛ sɔn bilen ɲɔgɔn ka siɲɛ wɛrɛ n'i ye fɛn kɛ n na kɔrɔ clément ne t'a dogo n bɛna f'i ye désormais an bɛna commission CPR min sigi Mali kɔnɔ fan bɛɛ fɛ an ka tribunal tagaba in dabila sa an ka polisi sugu tagaba in dabila ka fɔ ni dugu dɔ ni dugu kɛlɛla an bɛ marifaw ta ka taa dugu kori ka dugu assiéger an k'o dabila sa dugutigi bulonw bɛ yen ɲamakalaw bɛ yen u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka kuma hɔrɔnw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ tɛ se ka kɛ ɲamakalaw ɲɛna ka sɔrɔ u bɛɛ ma sa olu bɛ balo la farabugu minɛlen don farabugu tɛ mali armée dɛ farabugu ɲamakalaw kan ka fara ɲɔgɔn kan de ni fulaw de kelen bɛ ka dugu minɛ fula ɲamakalaw de nɔ don n'u wulila ka taa kuma fulaw ma ka kule fulaw la k'a fɔ ni ɛri kelen sɔrɔ fila min bɛ yen e tɛ halala ye i tɛ fila kelen sɔrɔ yen marifa bɛ wuli siga t'a la siga t'a la pour que a bɛ fɔ ko mali armée ka taa marifa ci ko ka dugu dɔ tila ni mali armée t'i kɔ don o tɛ na wa o bɛ na mais ni fila ɲamakalaw wulila mabɔw ni filaw fila fila jeliw n'u taara ka taa jɔ sa ka kulo u hɔrɔnw na k'a fɔ aw bɛ sɔn ka marifa ta ka na ni ɛri kelen y'a sɔrɔ cɛ cɛ jɔlen bɛ yan o kɔrɔ k'e tɛ halala ye ni fila ni fila ɲamakalaw y'u ka ngɔni ta sisan ka t'o kɛ i tɛ ɛri kelen sɔrɔ ka sɔrɔ ko fila kelen jɔlen mɔgɔ marifa b'a bolo ni dɔgɔnɔw y'o kɛ i tɛ dɔgɔnɔ kelen sɔrɔ ko marifa bɛ min bolo ni donsongɔni fɔla taara kulo donso la ka fɔ ni min ma marifa bila e tɛ e tɛ e tɛ donso halala ye o bɛ marifa da siga t'a la n b'a fɛ ka nin baara in de kɛ mali kɔnɔ an k'a dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ an k'a dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye ɔ n ka kuma laban ye min ye o ye ne yɛrɛ yafa deli bɛɛ fɛ ne fɔlɔ y'a kɛ maliyɛn bɛɛ ne yɛrɛ yafara bɛɛ ma ne fɔlɔ y'o fana kɛ ɔ an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛna caravane min wuli maliyɛnw k'an dɛmɛ walasa an ka se ka nin kɛ nin bɛ se ka mali kunmabɔ d'accord merci beaucoup merci beaucoup maliyɛnw an bɛ aw fo ka aw barikada kosɛbɛ aw min ye aw ka baaraw bɛɛ lajɛlen bila ka aw sigi ka an lajɛ k'a fɔ aw ye nin tun ye an ye an balimakɛ ye n'o ye professeur clément dembélé ye président du pcc hukumu kɔnɔna la a nana ka initiative min ta sisan aw maliyɛn bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka bɛn a bɔra ka yafa deli ne yɛrɛ fana bɛ yafa deli maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ n yafalen don bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen fana ka yafa n ma ni ala sɔnna tilema an b'aw ka bila la n'a baara daminɛna waati o waati a y'a fɔ an ɲɛna an se min ye an b'o kɛ wasalaam merci beaucoup